ndi sura imene yakamba kwambiri nkhani yokhuzana ndi mtumiki musa alaihi salatu wassalam tinene pano kuti m'buku lolemekezeka la quran ngati muli nkhani zochuluka imodzi mwa iyo ndi nkhani ya mtumiki musa alaihi salatu wassalam mu nkhani za atumiki zimene allahu subhanahu wataala wafotokoza mu qurani ngati pali mtumiki amene watchulidwa kwambiri mu qurani ndi musa alaihi salatu wassalam ndipo ngati pali sura imene allah subhanahu wa taala wafotokoza history kapena kuti wafotokoza nkhani ya musa step by step ndiye suratul qasas pa chifukwa chimenecho tikufuna tiyang'ane sura imeneyi chifukwa chonena kuti allah wayamba kufotokoza kubadwa kwa musa mpakana nthawi imene musa alaihi salatu wassalamu amapezeka kuti wayambanso kumbutsutsana ndi firaun komanso ndi zonse zimene zinachitika kuti mpakana firaun ndi gulu lake la nkhondo awonongedwe mwachangu kwambiri ndi nkhani yonena kuti firaun anayamba kupha ana amene ochokera ku banja la mabanu israeli zimakambidwa kuti after atalota maloto wonena kuti iyayi iweyo uzatani uh, uzawukiridwa ndi mwana wochokera ku mtundu wa mabanu israeli choncho firauni anachiona cha nzeru kuti azingopha mwana wina aliyense wotani wochokera ku mabanu israeli ndiye ndithu ntchito akuti imagwiridwa akangoona kuti wazimayi angapo ali ndi- ndi oyembekezera amayamba kuwawerengetsera pamenepopo tsiku loberekalo basi ndiye kuti asilikali abwere nyumba iliyonse kumalanda makanda ndipo akuti amawasonkhanitsa pa ground ndi kumawazinga ana amenewo ngati mmene amazingira anthu chani nkhuku ndiye mnyengo imeneyi ndi imenenso mayi ake a musa alaihi salatu wassalam anakhala ndi pakati pa musa ndipo mwana uja atabadwa mayi ake a musa anayamba kudandaula komanso mantha poona kuti kamwana kokongola kwambiri kaziphedwa anali munthu wodandaula ndipo aya imene tikuyambira tsiku la lero ndi zimene allahu subhanahu wa taala adayankhula kwa mayi ake a musa pa nthawi imene musa anabadwa allah subhanahu wa taala akutiuza pa suratul qasas aya namba 6 aya namba 7 kunena kuti

mponye mu mtsinje usaope ndipo usadandaule ndithu ife tidzamubwezera kwa iwe ndipo tidzamchita kukhala mmodzi wa atumiki mawu amenewowo adayankhula allahu subhanahu wa taala kudzera kwa mneneri kudzera kwa jibrilu alaihi ssalam kumuwuza mayi wake wa musa kuti amtenge mwana ndipo akamponye mchitsime ndipo kuti asadandaule kena kalikonse ngakhale kuti inali situation yovuta kwambiri mzimayi kuyichita nakubala tonse tikudziwa mmene amakubala amakhalira ndi chikondi pa ana awo kumtenga mwana kuti amponye mchitsime koma ndithu mzimayi ameneyu anapanga zimenezi ndipo anali ndi chikhulupiriro chonse ndiye pa aya namba 8 akunena kuti faltakatahu alu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna firauna wa hamana wa junudahuma kanu khatiin choncho adatoledwa ndi anthu a firaun kuti mapeto ake adzakhale mdani kwa iwo ndi wodandaulitsa ndithu firaun haman komanso ndi magulu awo ankhondo adali wolakwa zimanenedwa kuti atamponya mmene muja basi kenako um, auti anamuyika mu kabasiketi choncho ndi akuti ka basket kanayamba kuyenderera kuyenderera mpakana ukafika cha ku palace kwa firaun kumene anatoledwa ndi anthu a farao akuti ndi cholinga chonena kuti akakhale mdani wawo akadzakula komanso chinthu chowapasa stress akadzakula ndipo allah akutsindika unena kuti ndithu firaun komanso nduna zake achina haman komanso gulu lawo la nkhondo adali anthu olakwa kwambiri

musamuphe ndithu nkutheka mwana ameneyo azatithandiza apo ayi tizampanga kukhala mwana wathu wotani wa woti tampanga adopt choncho musamuphe adanena izi iwo asakudziwa kuti mwana ameneyu azakhala mdani wawo ndiye pa aya namba 10 allah akutiuza onena kuti wa asbaha fuadu ummi musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almuminin ndipo mtima wa mayi ake a musa mudali mopanda kanthu yani anali ndi madandaulo komanso munalibe maganizo ena koma maganizo a mwana wake ndipo akuti padatsala pang'ono kuti aonetse chinsisi cha mwanayo ponena kuti adali wake mayi ake a musa anali m- wochokera ku mabanu israeli ndipo ndi chifukwa chake mwana ameneyo amamuopera kuti atani aphedwa komano akuti atangomponya mu mtsinje mukupeza kuti wasowana ndi mwana wake akuti mtima wake amangoganiza za mwana ameneyo ndipo akuti zinatsala pang'ono kuti mayi ake a musa awulule basi chichitike chichi chichitike chichitike akuti anatsala pang'ono kuwulula kuti a mwanayotu ndi wa ine akuluakulu koma ndithu akuti allahu subhanahu wataala adamulimbitsa mtima wake kuti asatani asaulule komanso kuti akhale mmodzi mwa anthu okhulupirira lonjezo la allahu subhanahu wa taala ndipo pa aya namba 11 anena kuti waqalat liukhtihi qusihi fabasurat bihi an junubin wahum la yashurun ndipo mayi wa musa adauza mlongo wake e, amene ena amati ndi Mariyamu ngakhale palibe maumboni okwanira koma ambiri amatero kuti mtsatire komwe madzi akupita ndi mwana ameneyo yani uzitsatira basiketi imene ikupita choncho iye ankamuyang'ana chapatali pomwe iwo samadziwa ndakuti mlongo wake uja akuti amakayang'ana ka basiketi kaja kakuyenderera ndi madzi aja mobisala choncho chapatali kuti asazindikire anthu aja kuti chikuchitika ndi chani ndiye akuti atafika kwa firaun chimene allah subhanahu wa taala adapanga ndi chonena kuti mwana ameneyuyu adamkaniza kuti asayamwe bele la mzimayi wina aliyense mwana ameneyu ah, mkazi wa farao anapeza manesi oti azimuyamwisa koma anapeza kuti kamwana kangokana kamwana kuyamwa bele lina lililonse zimenezo anthu amadabwa nazo kuti mwana ameneyu mwati nchani koma zinali zinthu zodabwisa kwambiri ndipo pa chifukwa chimenechichi ndi pamene mlongo wake wa musa adayankhula kunena kuti inetu ndikudziwa mzimayi amene akhoza kumuyamwisa mwana ameneyu ndipo mwana ameneyuyu angakulelereni ndi kukhala naye momteteza bwino mwanayo uku akumuyamwisa sanaulule kuti mwanayu ndi wa mayi yanga iyayi koma anangonena kuti mayi yanga ineyo ndithu akhoza kuyamwisirani mwana wanu ameneyu popanda vuto lina lililonse kudzera munjira imeneyi pamene allah subhanahu wa taala anamubwezeranso musa kwa mayi yake pa aya namba 13 allah akukwanirisa lonjezo loyambirira lija limene ananena lija kuti inna raduhu ilaiki kuti ife mwana ameneyu tizamubwezera kwa iweyo taonani apa akumubwezeranso kwa, mu- kwa mayi yake

mtima wake ukhazikike ndi kuti asadandaule ndi kuti adziwe kuti lonjezo la mulungu ndi loona koma ambiri a iwo satani sadziwa lonjezo lonena kuti mwanayo umponye mchitsime umponye mumtsinjemo ndipo usadandaule timbweza ameneyo abweranso kwa iwe mayi ake a musa nkutheka samakhulupirira kapena amakayikira koma taonani apa akumbwezeranso mwana wake wokondedwa ndiye kenako pambuyo po- pa zimenezi ndi pamene tsono allahu subhanahu wa taala akutiuza tsopano musa atakula pang'ono akuti ameneyuyu a- atayamwisidwa ndi kukula anabwereranso ku nyumba ya firauna chifukwa mayi ake aja sanaululebe kuti mwanayo ndi wake so ali ku nyumba ya firauna akuti tsiku lina musa adatuluka ndi kulowa mu mzinda motani mozemba chifukwa chonena kuti amamupasa protection yokwanira kuti asamatuluke azingokhala ku palace kwa firaun choncho tsiku lina iye uja anazemba ndikutuluka ndikupita ku mzinda kuti akaone mmene anthu akutani akukhalira ndipo atafika kumene kuja anapeza anthu awiri akumenyana mmodzi wochokera ku banja lake la mabanu israeli chifukwa iye uja amadziwa kuti ineyo ndi mu israeli musa uja amadziwa komanso amadziwa anthu ake a mtundu wake so atafika mu mzinda muja anapeza anthu awiri akumenyana wina wa gulu lake wina wachani wa gulu la amene anali adani ake yani a gulu la musa a a gulu la firaun ndi akunena kuti fawakazahu musa faqada alaihi qala hadha min amali shaitan innahu aduwun mudillun mubin ndipo kunena kuti Ah, akumenyana chonchija wa gulu lake lija anapempha chithandizo kuchokera kwa musa pa mdani wake kuti atani am, amulowelere ndewu ija amuthandize ndipo musa adammenya chibagira mpaka kumupha mdaniyo zimanenedwa ndithu kuti mtumiki musa anali wamphamvu kwambiri bagira imodzi kugweseratu munthu down kufa ndiye kenako adazayankhula kunena kuti ndithu iyi ntchito ndachitayi ndi ntchito ya shaitani ndipo ndithu shaitani ndi mdani wosokereza wowonekera ndiye atapanga zimene zija pa aya 16 akunena kuti qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghafara lahu innahu huwa lghafuru rrahim kenako musa ananena kuti o allah ine ndazipondereza ndekha ndikhululukireni ndipo ife tidamkhululukira ndithu Musa ndip- ndithu Allah ndi wokhululuka wachisoni ndipo anapitiliza kunena kuti pa aya 17 Musa anazayankhula kunena kuti rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin kuti anati o mbuye wanga chifukwa chakuti mwandidalitsa sindidzakhala mthangati wa oyipa ndiye kenako kudamuchera ndithu mu mzinda mmene muja ali munthu watani wozazidwa ndi mantha akuyembekezera kuti chichitike ndi chani pambuyo ponena kuti ndapha munthu ndiye a munthu amene adamuthandiza dzulo uja ankamuyitana ah, tinene kuti munthu amene ankamuyitana dzulo uja kuti atani um, amuthandizire pa ndewu yake adamuwuza musa uja kuti innaka laghawiyun mubin kuti ndithu diwe wopotoka woonekera maona amuthandizira malo moti athandize kumubisira chinsisi wayambanso kumunena a iwe musa ndiwe munthu wopotoka iwe mpaka kupa munthu mwakuti mwakuti ndiyeno ah, atayankhula zimene zija Ah, Musa alaihi salatu wassalamu anafuna kummenyanso munthu amene uja kuti iwe ndinakuthandiza ndi apanso kunditonza chitonzo ndi anafuna kummenya ndipo kenako munthu uja anazayankhula kunena kuti aturidu an taktulani kama katalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wama turidu an takuna min almuslihin kuti iwe musa ufuna undiphe ine ngati mmene udaphera munthu dzulo Iwe sufuna china koma kukhala wodzitukumula wankhanza pa dziko ndipo sukufuna kukhala mmodzi mwa ochita zabwino oyanjanitsa okangana ndi kukonza zinthu tsono zimenezi amayankhulanso pa gulu iwe musa ufuna kundipha ngati mmene waphera nzako dzulo muja basi anthutu pamenepo azindikira kuti a musa atuwapha munthu dzulo uyu ndiye pa aya namba 20 nkhani itamfika Firaun kunena kuti Musa wapha munthu poteteza mu Israel adalamula kuti Musa paliponse pomwe anga- angapezeke agwidwe ndi kuphedwa. Choncho padabwera munthu akuti wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya Musa inna almalaa ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin kuti ndipo munthu adadza akuthamanga kuchokera ku malekelero a mzinda akuti iwe Musa akuluakulu akuchita upo kuti akuphe choncho choka mdziko muno ndithu ine ndine mmodzi mwa okufunira iwe zabwino uthenga utamfika fakharaja minha khaifa yataraqab musa atamva zimene zija anatuluka mu mzinda muja ali wamantha uku akunjenjemera kuti choyipa chimpeza ndipo ankayankhula kuti rabbi najjini min alqaumi dhalimin akuthamanga ankapempha duwa imeneyi kuti o allah ndipulumuseni kwa anthu awa ochita zoyipa ndiyeno pa aya namba 22 akuyankhula kunena kuti walamma tawajjaha tilqaa madiyan qala asa rabbi an yahdiyani sawaa sabil pamene adalunjika kunka ku madiyan adati

akuletsa ziweto zawo kuti zisapite kukamwa ndi ziweto zinazo musa adati kodi mwatani bwanji simukumwetsa ziweto zanu izi ankayankhula kwa akazi awiri aja iwo adati sitingamwetse ziweto zathu mpaka abusa atachotsa ziweto zawo chifukwa sitingathe kulimbana nawo ndipo bambo wathu ndi nkhalamba yayikulu kwabasi asikana a imani osati ngati atsikana alero ena kuti pamene pali anyamata basi iwonso afuna azikhala pompo aya imeneyi allahu subhanahu wa ta'ala akuyankhula kutiwuza kunena kuti zitachitika ku, ku egypt kuti musa wathawa kumene kuja kenako musa anafika ku madian ndipo kumene kuja atafika anamwesera ziweto za atsikana awiri mmenemomo ndi mmene allahu subhanahu wa ta'ala akutiwuza kunena kuti atafika kumene kuja anapeza ndithu chitsime chitsime kumene anthu amamwesa ziweto zawo kunali amuna komanso panali ndani panali uh, atsikana awiri amene amalesa ziweto zawo kuti zisamwe madzi ndi ziweto za anyamata zija ndiye musa atafika anamva chisoni ndipo anafunsa kuti inuyo chifukwa chani simukumwesa nawo ziweto ndiye anena kuti ah, ifeyo sitingamwese limodzi ndi ujeni ndi anyamatawo chifukwa sitingalimbane nawo komanso bambo athu ndi munthu wamkulu kwambiri ndiye akuti zimanenedwanso kunena kuti anyamata aja atamwesera ziweto zawo zija chitsime chija chinali chotseka ndi ujeni ndi chinthu cho- champhamvu kwambiri kapena chinthu cholemera kwambiri akuti atamaliza kumwesa ziweto zawo anatenga chotsekera chija ndi kutsekapo choncho musa alaihi salam akuti ndi amene anachotsa chotsekera chimene chija pa chitsime paja ndikuwamwesera atsikana aja ati fasakalahuma kenako anamwesera ziweto za atsikana aja summa tawalla ila dhilli kenako ndikut- ndikupita pa mthunzi ndipo atafika pamene paja anakhala pansi pa mtengo pa mthunzi ndikuyankhula kunena kuti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir kuti o allah chilichonse chabwino chimene mungandipase ine ndithu ine ndi wosaukira pa chinthu chimenechocho ndipo duwa imene iyi ma scholars ena amanena kuti ndi yabwino kwa munthu amene akufuna kumwina kupeza banja kapena kukwatira duwa yabwino kupempha ndi imeneyi kuti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir chifukwa tiona kutsogoloko kuti chinachitika ndi chani pa aya 25 pamenepapa tsopano tikuyang'anapo allah akutiuza nkhani ya musa bambo ake a ana awiri aja atsikana aja komanso ukwati wake umene anakwatira musa kwa mmodzi mwa atsikana aja atsikana aja kapena kuti azimayi awiri aja ma young ladies aja atabwerera kupita kwa bambo awo ah, bambo awo anali odabwa kuti atsikana akubwerera mwachangu komanso atunga madzi bwinobwino ziweto zawo zamwesedwa bwinobwino ndiye anafunsa kuti chinachitika ndi chani inu nthawi zonse mumabwera mochedwa lero chachitika ndi chani ndiye iwo aja anawafotokozera ndithu kuti oh nkhani imene yachitika kumeneko ndiyonena kuti pali munthu wina wake amene watithandizira ndithu kutitsegulira chitsime anyamata atatitsekera komanso watimwetsera ziweto zathu ndipo ndithu nchifukwa chake ife tabwera motani mofulumira ndipo ana- bambo aja anafunsa kunena kuti munthuyo akadalipo ku- akadali konko ndi atsikana aja anati amene akuonekeramu ndithu akadali konko sanachoke Ah, anthu ena amayankhula kunena kuti munthu amene uyuyu ndi shuaibu alaihi salam mtumiki shuaibu komano palibe umboni weniweni wochokera mu qurani kapena mu mahadithi wopanga justify opinion imeneyi kuti mzibambo ameneyu ndi shuaibu chabe kuti enawo ama ive- amayankhula choncho kunena kuti ameneyo anali shuaibu bambo wa atsikana ameneyo anali shuaibu malingana ndi ma characteristics ake ngati mukumbukira bwino mbuyomu tidayankhula kuti ku madiyana kumene kuku mtumiki wake anali shuaibu ndipo anali munthu wolemera anali ndi ziweto anali ndi chuma ndiye apanso anthu pomva za ziwetopa ma scholars amaganiza kuti mwina ameneyu ndi shuaibu alaihi salam ala kulli hali wallahu alam ndeno nzi- ah, nzibambo ameneyo nkhalamba imeneyi itamva mmene anayankhulira ana awo achikazi aja akuti kenako anatumiza mtsikana mmodzi kuti apite akamuyitane musa ndipo anatani ndi cholinga choti amuone ndipo akambirane ziwiri zitatu ndiye akunena kuti fajaathu ihdahuma tamshi ala istihyai ndiye akunena kuti ndipo mmodzi mwa iwo anabwera kwa musa akuyenda mwa manyazi timakamba kawiri kawiri nkhani ya atsikana muzikhala manyazi poyenda mtsikana asamakhale wonena kuti ngati nzibambo mtsikana azikhala wodzipatsa ulemu apa allah subhanahu wataala akumuchemerera mtsikana kunena kuti anabwera mtsikana akuyenda mwa manyazi eh, yani ankayenda ndithu like a free woman mtsikana wonena kuti basi kuyenda kwake kunali kwa manyazi ndipo umar bn lkhatab amiru lmuminina umar bn lkhatab radiallahu anhu anayankhula kunena kuti akuti mtsikana amene uyuyu pamene amabwera kwa musa ankayenda akuti atadzi, atadzibisa kumaso kwakeku yani kumaso kwakeku atafundika nsalu kuyenda mwa manyazi amachita manyazi mmenemo ndi mmene mtsikana wa chisilamu akuyenera kukhalira akamayenda aziyenda mwa manyazi osati kumayenda basi maso mwamwamwa ngati makamera ayi ndithu zimenezozo chisilamu chimaletsa akuti mtsikana amayenda mwa manyazi popita kwa musa osati ngati mmene amapangira lero mtsikana kukumana ndi stranger koma mmene akumasukirana mwake koma mmene akugawanirana manambala kuti "Eh, eh, chemwali munthu uyo simukumudziwa mwangokumana naye kumene kumwe basi pamene paja kumasuka kutani zizindikiro za uhule ndithu zimenezozo ndi zizindikiro zoona kuti ah, mtsikana uyuyu uyu sali straight samamuopa allahu subhanahu wataala mtsikana akuyenera kukhala munthu wamanyazi ndipo chimenechi ndi chisanzo cha makhalidwe abwino a atsikana sanamuyitane musa alaihi salam directly kuti kapena kuyamba kumufunsa pamene pati zambirimbiri ayi chifukwa akuyankhula kunena kuti fajaatuhu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka pa aya imeneyi tiyang'ane ndithu bwinobwino akunena kuti

koma akanakhala atsikana alero pamenepa ndiye kuti akanayamba tsono umachokera kuti tsono inuyo umachokera kuti eh, tsono inuyo mwakuti kuyamba kutizinkhani pamene paja ngati munthuyo akumdziwa zachisoni kwambiri tsiku la lero atsikana achisilamu khala ndi ziwanda sitikudziwa kuti chikumachitika ndi chani tsikana kukhala munthu wopanda manyazi akamayankhulana ndi anthu achilendo apapa mtsikana sanamuyitane musa kunena kuti basi kuyamba kuyankhulana naye pamene paja mawu ngati akucheza naye akuti social life ya masiku ano chifukwa kuti masiku ano asikana basi akamacheza ndi atsi- ndi amuna oti ndi ma strangers akuti imene ndi civilization ati I'm civilized ndine wo- wozitsata hayi sikuzitsata kumeneko zimangosonyezeratu kuti inuyo pena pake sizimayenda mmutumu chifukwa mtsikana nature yake akhale wamanyazi basi kuyankhulana ndi azibambo akhale wamanyazi moreover akakhalanso ma strangers ndiye chisimu tiye titengere chisanzo cha zimene ah, anapangira mtsikana ameneyu kuona kuti anapita ndithu kwa musa kukamuyitana ali watani ali wamanyazi sanali ngati mmodzi mwa amene ali ma audacious women lero lino amene ali atsikana ozikweza atsikana wo- a- atsikana onena kuti opanda ulemu onena kuti akamayendapo kukhala chinthu chotukwanisa makolo ndiye akuti falamma jaahu waqassa alaihi lqasas ndiye atafika kwa, shu- kwa bambo awo aja ndi musa ndithu anafotokoza nkhani yonse mmene inayendera kumene akuchokera chimene chapangisa kuti achoke kumeneku ndiye akuti kenako nz- nkhala- nkhalamba ija inadzayankha ona kuti la takhaf najauta min alqaumi dhalimina kuti ndithu iwe usaope ndithu iweyo wapambana kuchokera kwa anthu amene ali wopondereza ndiye atayankhula zimenezi akuti mtsikana mmodzi anayankhula kuti qalat ihdahuma ya abati stajiru inna khaira man istajarta alqawiyu lamin kuti wo inu bambo athu ndithu ameneyu mpangeni haya m- mlembeni ntchito mulembeni ntchito kaazidyetsa nkhosazi ntchito ina iliyonse poti inu muli ndi ndalama ndithu munthu amene mungamulembe ntchito ndi amene ali wamphamvu komanso wokhulupirika pamene panso pali maphunziro amene tikupeza makamaka kuchokera pa nkhani ya ntchito kapena kumkhulupirira munthu lero lino zikumakhala zinthu zovuta makamaka chifukwa chonena kuti munthu amene angakhale ndi ma tra- ndi ma qualities amenewa awiri amenewa akumakhala wosowa pa kampani kapena pena paliponse pa malo a ntchito patati pazipezeka munthu amene ali strong and trustworthy ndiye kuti bwezi zinthu zikuyenda bwino pa dziko lapansi makampani bwezi akuyenda bwino koma chimene chimachitika lero ndi chonena kuti mumpeza munthu ali very strong pa kampani ndi wolimbikira ku- kutani komano munthu ameneyoyo sali str- sali trustworthy si wokhulupirika basi ndi wakatangale ndi wakuba wabodza mumpeza munthu ali very trustworthy ndi munthu wokhulupirika ndithu pa kampani pa ntchito ndi wokhulupirika koma mukampeza kuti sali strong alibe udindo ndi munthu woti ndi, a- ndi junior weka mmenemu ndi mmene ndithu zinthu zikukhalira masiku ano zimene zili zovuta komano ntchito yabwino ndi imene munthu angagwire munthu amene ali strong wamphamvu komanso trustworthy munthu amene alqawi wamphamvu komanso al amin wokhulupirika ntchito zimenezo kapena kuti ma qualities amenewa atumiki anali nawo ndithu Ah, mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama anali very strong strong and trustworthy musa anali very strong and trustworthy ndithu anali wokhulupirika anali wamphamvu komanso ndi munthu wonena kuti anali munthu wodekha mu zochita zake munthu womva chisoni taona kuwamvera chisoni atsikana aja zimenezo ndi zimene ndithu zikufunikira ndithu ndi nkhani yayikulu ndipo ndi nkhani yayitali nkhani ya musa alaihi salam sitingamalize kuyikamba mu 30 minutes ndi nkhani yona kuti amene akufuna kuwerenga mwatsatanetsatane ndi kuti apite ndithu mu surat al-qasas juz 20 imeneyi ndithu ndi sura namba 28 ya mu qur'ani akawerenge ndithu nkhani imeneyi ndi nkhani yokoma ndithu nkhani ya musa chifukwa zimakambidwa kunena kuti kenako anzibambo amene anazayankhula kunena kuti inni uridu an unkihaka ihda ibnatai kuti ndithu ine ndifuna ndikukwatitse mmodzi mwa ana anga ndipo kenako ndithu banja mpaka linatheka anakwatira ndithu mmodzi mwa ana amenewa atsikana amenewa amene anali amanyazi aja ndithu zimenezo ndi zimene mulungu anapanga zikugwirizananso ndi duwa timanena ija yoti mukhoza kupempha duwa ngati mufuna sono mukwatire duwa yonena kuti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir chilichonse allah chimene mungandipase pa nthawi ino ndithu ine ndi wosaukira chimenecho musa atapempha duwa imene taonani kumapeto kwake akupasidwa ntchito yole- yoweta m- ziweto zimenezi komanso kukwatiranso mkazi zimenezi ndithu ndi zimene zili zofunikira kwambiri mu chipembedzo chimenechi komanso mu umoyo wa munthu kuti akhale ndi umoyo wosangalala pamapeto penipeni tinene pano kuti atsikana tamatengerani ndithu phunziro maqualities amenewa taonani atsikana amanyazi oyenda mwa manyazi wo- wokhala ndi manyazi ndi anthu ma strangers taonani apa allah waapatsa banja labwino mtsikana wapeza banja labwino wakwatirana ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam inu musayembekezere kuti muzapeza mwamuna wabwino ngati khalidwe lanu lili lonunkha khalidwe lanu lili loti mulibe manyazi ndi amuna achilendo musayembekezere kuti muzakhala ndi mwamuna wabwino osatheka zimenezo ndithu mwamuna wabwino azakwatirananso ndi mkazi amene ali wabwino inu ngati ntchito yanu basi ndikumangosewera ndi atsika ndi anyamata anyamata osamawaopa osamawachitira manyazi pali pali anyamata inunso mupezeke pompo mukhalenso ngati mnyamata basi inuyo muziwe kuti muzingokhala choncho you mukhala laughing stock komanso chinthu choseweretsa cha anyamata simuzapeza banja labwino ngati mufuna banja labwino khalani amanyazi khalani wozipasa ulemu khalani wozilemekeza ngati mmene amazilemekezera akazi amene wawa kwa musa alaihi salam inu muzakhala akazi abwino tikafika apo tingoti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh